Tate Mulungu wathu wa Kumwamba, tikuyamikaninso nthawi ino imene mwalola tisonkhane pamodzi kumva Mau anu komanso kuphunzira kuchokera kwa inu. Tikupemphani kuti mukhale nafe monga munali nafe dzulo ndi dzana lija. Pitirizani kuyankhula nafe, pitirizani kutiphunzitsa, ndipo pitirizani kutionetsera zazikulu za ulemelero wanu. Dalitsani wina aliyense amene wapezeka lero lino, ndipo lolani kuti mau anu awa akatitumikire tonse Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Tiye tiyime ndi kuimba Salimo number 78. Mavesi 4 oyambirirawo. Salimo 78 mavesi 4 oyambirirawo. Mukhoza kutiyambitsirapo.

Tiye timvetsere mawu ake a Mulungu akuti ndipo mwezi wachisanu ndi chimodzi mngelo Gabrieli anatumidwa ndi Mulungu kunka ku mudzi wa ku Galileya dzina lake Nazareti kwa namwali wopalidwa ubwenzi ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la Davide Ndipo dzina lake la namwaliyo ndilo Mariya. Ndipo pakulowa mngelo anati kwa iye, Tikuoneni, wochitidwa chisomo, Ambuye ali ndi iwe. Koma iye ananthunthumira ndi mau awa, nasinkhasinkha kulonjera uku nkutani. Ndipo mngelo anati kwa iye, Usaope, Mariya, pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu, ndipo taona, udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wamamuna, nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wamkulu, nadzatchedwa Mwana wa Wamkulukulu, ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Ndipo iye adzachita ufumu pa banja la Yakobo ku nthawi zonse, ndipo ufumu wake sudzatha. Koma Mariya anati kwa mngelo, Ichi chidzachitika bwanji, popeza ine sindidziwa mwamuna? Ndipo mngelo anayankha nati kwa iye, Mzimu Woyera adzafika pa iwe, ndi mphamvu yake a, ndi mphamvu ya Wamkulukulu idzakuphimba iwe, chifukwa chakenso choyeracho chi, chikadzabadwa chidzatchedwa Mwana wa Mulungu. Ndipo taona, Elizabeti m'bale wako, iyenso ali ndi pakati pa mwana wamwamuna mu ukalamba wake, ndipo mwezi uno uli wachisanu ndi chimodzi wa iye amene ananenedwa wouma, chifukwa palibe mawu amodzi akuchokera kwa Mulungu adzakhala opanda mphamvu. Ndipo Mariya anati, Onani, mdzakazi wa Ambuye, kukhale kwa ine monga mwa mawu anu. Ndipo mngelo anachoka kwa iyeyo. Amen. Lero tikupitiriza phunziro lathu uh, pa nkhani yokhudzana khristu kubwera kwake ndi ntchito yake dzulo tinali kuona za yohane mbatizi kubadwa kwake amene anatsogozedwa koma lero tikufuna tione za kubadwa kwa Yesu Khristu kudzera mwa namwali, munthu amene sanakhalepo ndi mamuna. Tikaona mawu amene tawerengawa amakonda kutchedwa kwambiri kuti kulengeza kwa Gabrieli. Mngelo Gabrieli akubwera ndi kudzalengeza uthenga wa kubadwa kwa Yesu Khristu. zinthu zimene zoti sizichitika kawiri kuti mwana asanabadwe kudzalengezedweratu kuti kubwera mwana motere motere ndiye tikaona mawu a mulungu kulengeza uku ko kwa mngelo gabrieli za kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa namwali zinachitika mozizwitsa kapena kuti modabwitsa. Si zinthu zoti zinangochitika mmene zimachitikira zina zilizonse kapena mmene ana amabadwira. N'chifukwa chake amene adzabadwayo adzatchedwa Mesiya, Mwana wa Mulungu. Ndiye zija timakamba kwambiri dzulo lija zokhudzana Mesiya, Yesu Khristu, Mwana wake wa Mulungu. Ndipo pamene Mariya akulandira uthenga uwu, akuyamika Mulungu. Nyimbo yoyamika Mulungu imakonda kutchulidwa kwambiri, makamaka uh, azathu akatolika amakonda kuiyimba kwambiri nyimbo yoyamika Mulungu. Moyo wanga ulemekeza Mulungu, chifukwa wandichitira ine chokoma. Ndiye mwina mutakhala inu kungoti mulandire uthenga ngati umenewu, mungaulandire motani? Mwina mbali imodzi titha kuona kuti ndi uthenga wabwino, uthenga wopambana, uthenga wodabwitsa. Koma mbali ina tikuonanso kuti anthu amene anali kuyembekezera Mesiya kwa nthawi yayitali akuzindikira kuti abwera ah, nthawi imeneyi. Posatengera zimenezi, ndi nkhaninso yoti akulandira ndi udindo wolemera chifukwa udindo akupatsidwa ndi udindo wa kusamalira mwana wa Mulungu, umene ndi udindo woti sitingautenge mwachibwanabwana. Ndi mdalitso komanso ndi udindo waukulu umene Mariya akupatsidwa. Ndiye poyambirira tikaona za kulengeza kumeneku. Monga tawerengera pa buku la Luka, chapter 1 verse yake ya 26 kukalekeza 33, tidzifunseko zinthu zinga, zingapo. Poyamba, kodi zinthu izi zidachitika liti? Zidachitika nthawi yanji? Baibulo likutifotokozera kuti unali mwezi wa 6 okay? kuchokera nthawi imene uthenga wa Mulungu unafikanso kwa Elizabeti. kapena kwa Zekariah zokhudzana kuti adzakhala ndi mwana. Ndiye padutsa miyezi 6 pamene uthengawu ukubwera kwa Mariya uh, zokhudzana kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo dzulo lija tinaphunziranso kunena kuti pamene angelo abwera ndiye kuti china chake cho- chopambana chikufuna chichitike. Sizingochitikachitika kuti angelo abwera pamene palibe china chake, tanthauzo lenileni limene Mulungu akufuna kuchita. Koma ndiyeti mu mbiri ya chipulumutso chake Mulungu amakhala kuti akuchita china chake chopambana. Zina zake zikubwera zimene Mulungu anazilonjeza. Nchifukwa chake tidzifunse funso lakuti, kodi mngelo wabwerayu akudzafotokozera uthenga umenewuwo ndi ndani? pena mawu a mulungu amakhala ngati amagwetsa ulesi koma kudziwa mawu a mulungu ndi kudekha kuti kodi chifukwa chani zikuchitika motere chimakhala chinthu chokuthandizira kwambiri chifukwa pena timadziwa timangowerenga baibulo eee kuti angelo adabwera zidatero koma osazamapo nazo kuti kodi chifukwa chani zikuchitika motere ndiye tiyitenge ngati nthawi iyi yabwinonso yoti titha kusanthula zinthu zoterezi dzina lake ndi ndani gabriel okay? gabriel tikaona tanthauzo lake imatanthauza munthu wamphamvu wa mulungu ndiye tanthauzo la dzina loti gabriel komanso ntchito yake ndi chani akunena pa vesi yake ya 19 akuti ine ndine gabrieli ndayima pamaso pa mulungu ndatumizidwa kudzayankhula kwa iwe komanso kukubweretsera uthenga uwu wabwino ndiye ntchito yake imene akubwera kudzachita Gabrieli ali ndi ntchito yopambana yotumikira pamaso pake pa Mulungu ngati mtumwi kapena wakufalitsa uthenga, kubweretsa uthenga umene Mulungu wamtuma. Ndiye timaona nthawi zina uh, kuti m'Baibulo amakamba za angelo awiri amene ndi akuluakulu okay angelo awiri angandiuze mngelo wina dzina la mngelo winayo ndi ndani alipo angelo awiri mu baibulo amene amatchuka kuti ndi akuluakulu wina ndi gabriel wina ndi ndani mikaeli angelo awiri amene amatchuka m'baibulo koma tikaona mikaeli amatchuka kwambiri ngati womenya nkhondo Womenyera nkhondo ya Yehova wotumizidwa kukamenya nkhondo. Pamene pabwera Mikayelo mudziwe zoti palibe zibwana. Koma Gabrieli ali ngati mtumiki wa Mulungu wobweretsa uthenga kuchokera kwa Mulungu. Iye sabwera kudzamenya nkhondo yayi koma kudzafotokozera kapena kudzachenjeza. kapena kubweretsa uthenga wabwino. Koma apa tikuona kuti Gabrieli akubwera ndi uthenga wabwino kwa Mariya. Mariya taona kuti anali namwali, kutanthauza kunena kuti sanakhalepo ndi mamuna aliyense. Ichichi nchofunikira kwambiri. Mwina mukhoza kumadabwa kuti nchifukwa chani Baibulo Limatangwanika kutifotokozera kwakukulu kuti Maria anali namwali woti sanakhalepo ndi mamuna wina aliyense. M'munsimu tikhala tikuona kuti chinali chozizwitsa chimene Mulungu anachineneratu kuchokera ku Chipangano Chakale kuti adzabwera Mesiya kudzera mwa namwali.

ndi yosefe okay ndiye ndifotokozere kankhani kake kuti kupalidwa ubwenzi kukukambidwa apa sikongokhala kuti ndili pa chibwenzi ndi wakuti ayi koma ukuku tikhoza kunena ngati kuja koti mwina wapereka kale chiwongo eti Yeah. kukakhala kwa anzathu uku ndiye kuti walowola kale mukati mulephere osapanga ukwati mmakhanga lino mwayamba ah, kubwezerana katundu sikuti zimangothera momwemo pamakhala ndithu mmauko banja latha tiye tisudzulane koma wangopereka chani Ah, chiwongo chani ndi zimene zikuchitika apa si maubwenzi amene timangokamba ngati lero anali ndithu uyu ndi mkazi wake ndithu weniweni komanso tikufotokozeredwa kuti yosefe anali wakufuko la ndani davide Mwakumbukira, dzulonso timakamba za Yesu Khristu kuti ndi mwana wa chani? Wa Davide. Kutanthauza kunena kuti iyi ndi fundo imene yoti ikubwerezedwa bwerezedwa osati mwadala ayi. Koma chilipo chimene wolemba Luka akufuna atiphunzitse kuti Yesu Khristu akubwera kudzakwaniritsa malonjezo onse amene Mulungu adapereka kudzera mwa Abrahamu. Ku 2 Samuel chapter 7 monga amene tinaonera muja. kuti kudzabwera mfumu imene idzalowa m'malo mwa Davide ndipo idzakhala mfumu yamuyaya, mfumu ya mafumu. Ndiye china chimene tikuona apa kuti kodi ndi chiyani chimene mngelo Gabrieli akufotokozera Mariya? Kumbukirani, monga Zekariya muja, Mariya anazunzikanso nayenso. Akuti ananthunthumira mumtima mwake chifukwa pamene mngelo wakubwerera chinali chinthu chonjenjemeretsa. Sichinali chinthu choti ungati hee mngelo wakubwera ndisewere naye. Iyayi. Chinali chinthu chonjenjemeretsa, chodabwitsa. Izizi zachitika chifukwa chiyani? Koma mngelo, monganso adaawuzira Zekariya, akuti, Usaope, chifukwa choti iweyo wapeza chisomo pamaso pake pa Mulungu. Ndiye apa tikuona kuti Maria akulandira chisomo kuchokera kwa Mulungu, osati kuti akupereka. Okay? Maria sapereka chisomo kwa munthu wina aliyense, koma Mulungu ndiye amene amapereka chisomo kwa wina aliyense. ambiri mwina timamva pemphero lija mariya mutichitire chifundo mutipatse chani eh? wachaulere chodzaza iyayi ambuye ali nafe kumene kuja kumakhala kulakwitsa chifukwa ndiye kuti sitikuzindikira kwambiri kuti kodi chisomo amapereka ndi ndani mariya sapereka chisomo iyeyonso akulandira chisomo nchifukwa akuuzidwa apa kuti iwe wapeza chisomo pamaso pa ndani pa mulungu Iyeyo walandira uthenga wabwino uwu ndipo akumuuza Gabrieli kuti ine ndine um, odala Eh, kapena ndinene kuti uh, wodalitsika lilemekezeke dzina lake la mulungu Ndiye zinthu zimene akufotokozera Gabrieli apa tingozionanso mwina mwachidule. Chinthu choyambirira chimene akukamba, akunena kuti, Iweyo udzaima nudzabala mwana. Okay? Udzaima nudzabala mwana. Mu Baibulo timaona kawirikawiri za kubadwa kwa ana mozizwitsa. zimene zimachitika posatengera zi- zachilengedwe ku- kusemphana ndi mmene malamulo achilengedwe amayendera makamaka pa nkhani ya chipulumutso mu mbiri yake ya mulungu komanso anthu ake ndipo apa ndi chozizwitsa chimene chikuposa china chilichonse dzina la mulungu likutchulidwa emmanuel mwa yesu khristu amene adzabadwa kudzera mwa Mariya. Chifukwa chani akutchulidwa dzina loti Yesu, tinakambanso dzulo lija kuti dzina limeneli likuonetsera chipulumutso chimene chimachokera kwa Yehova. Ndipo mu Baibulo kawirikawiri dzina limatchulidwa potengera ndi chimene munthuyo ali. Mwinanso ena titha kukhala ndi mbiri mwina m'midzi mwathumu, ena adatchulidwa dzina chifukwa choti adabadwa mwina nthawi ya vula eti mwina masiku ano sizichitika chitika koma kale kuti azidzakumbukira kuti kodi mwana wangayu adabadwa liti amamutchula polingana ndi nyengo imene ilili kaya vula yakata nde ati vula itatha nthawi imeneyo dzina la munthu Tiika mawa mwina kudali maliro a ankolo awo kaya ndani awo ati tiika mawa ampatsa dzina kapena amangokufa pafupafupi mujeso nde takwiyirana mmudzimo kuti "Ah, wina wake andidyera mwana ndiye posatengera zimenezo koma m'baibulo pamene dzina latchulidwa limagwirizana ndi chimene munthuyo ali pamene akutchulidwa kuti uyu ndi yesu zikutanthauzira kuti iyeyo ndiye mpulumutsi wa anthu ake a mulungu mwana wa mulungu kuonjezera pamenepo akuti iyeyo adzatchulidwa mwana wa wa wamkulukulu kapena wa wamwambamwamba tikumbukire kuti yohane mbatizi nayenso adatchulidwa kuti adali mneneri wa ndani wa wamwambamwamba kapena wa wamkulukulu koma yesu akutchulidwa kuti ndi mwana wa wamwambamwamba kodi ndi mwana wotani mwina titha kudzifunsa Ndi mwana wotani iyeyu? Iyeyu, monga mwa Salimo namba 2, timafotokozeredwa kuti uyuyu ndi mwana amene ali ku banja la chifumu, amene cholinga chake ndi kulamulira pamaso pa Mulungu m'malo mwa Mulungu ngati woweruza dziko lapansi. Mu njira ina, Gabrieli akumuuza Mariya kuti mwana wake adzakhala Wolonjezedwayo amene Mulungu ananeneratu kuchokera kalekale. Chinthu china, monganso dzulo lija tinaonera, kuti Mulungu adzapereka mwana ameneyu adzakhala pa mpando wa atate wake Davide. Tichizolowere chinthu chimene chidzikhala chikubwerezedwabwerezedwabe ndithu, chifukwa ufumu wa Davide ndi ngati pamtima pa kudzozedwa kwa Yesu Khristu ngati Mesiya. akukwaniritsa malonjezo amene adanenedwa kale. Mpaka lero lino Ayuda ena alipo akadadikirabe kuti kudzabwera Mesiya. Sakhulupirira kuti Mesiya adabweraye. Akadadikira kuti adzabwera Mesiya pamene Yesu adabwera kale. Ndiye izizi tizikhala kuti tikuzikumbukira pafupipafupi kuti Yesu Khristu ngati mwana wa Davide ndi mfumu imene idalonjezedwayo. kudzatipatsa ifeyo moyo. Ndipo ngati Yesu Khristu si Mfumu ya moyo wathu, china chilichonse chimene tingathe kuchita n'chopanda tanthauzo. Yesu Khristu ngati Mfumu alitsimikizira kuti iyeyo ntchito imene akuichita adzaikwaniritsa. Sadzalephera angakhale mpang'ono pomwe. Iyeyo ndiye amene adalonjezedwa kuchokera kalekale. Mariya n'chifukwa chake akudzitenga kuti ndi wodala kwambiri kulandira uthenga uwu kukhalanso mayi amene ali chotengera cha mdalitso ngati uwo sichinali chinthu chophweka kwambiri ndiye mwina tione monga naneneranso poyamba paja kuti tifuna tione za kubadwa kwa yesu kudzera mwa namwali amene oti sanakhaleko ndi mamuna ndi komwe Anthu ambiri lero lino izizi akumazitsutsa ndithu kuti ah, sizingatheke zoona angangobadwa popanda mamuna sizingatheke ndi sayansi ibwera masiku anoyo komanso biology anthu ambiri amaona kuti ah, izizi nzofunika munthu osaphunzira kuti azikhulupirire koma kodi baibulo lilitsimikizira zotani zingatheke bwanji kuti namwali amene sanakhalepo ndi mamuna nkomwe abale mwana poyambirira Izizi zinatheka chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Izi zinatheka chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Akuti Mzimu Woyera adzabwera pa iwe, adzakhala pa iwe. Ndipo kodi a Mzimu Woyerayo akuchita chiyani? Akuti mphamvu yake idzakuphimba idzakuphimba. Tikawerenga ku buku la Genesis, nchani chimene chidaphimbidwa ndi Mzimu Woyera? Madzi. Genesis chapter 1 verse 2 akuti Mzimu Woyera anali pamwamba pa madzi chitalenge atalengedwa atalenga chidzikodziko chake kuti beke nakale kosangolemba dziko ati mzimu woyera analipo chani pamwamba pachiyambi mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo mzimu woyera anali kufungatira pamwamba pa madzi ndipo ndi mawu omwewo amenenso akugwiritsidwa ntchito pamene yesu khristu akutidwa ndi mtambo pa phiri paja tikakumbukira pamene achina petro akuti ambuye timange misasa wina wanu wina wa eliya wina wa mose chilankhulo chake ndi chimenechi chikugwiritsidwa ntchito ndiye kuti mariya anaphimbidwanso ndi mphamvu ya mzimu woyera kutanthauza kunena kuti china chonse chimene chinali pa- kuchitika nthawi imeneyi chinali pansi pa ulemerero wake wa mulungu ndiye mwina nkumafunsa kuti izizi zititanthauzira chiyani kwenikweni Poyambirira, zititanthauzira kuti Mariya anaima asanakhale ndi mamuna wina aliyense. Ndinakambapo za ena kuti amanena kuti uh, Mulungu anakhala ngati adachimwitsa Mariya. Ayi, sizoona komanso nkunyoza Mulungu kumeneko. Eh, makamaka ma Mormons ndi amene amakonda kukamba zimenezi. Koma Mariya anaima asanakhale pa ubale ndi mamuna wina aliyense koma kena kamene tikuyenera tikadziwe ndi chakuti pamene mariya anayima chonchi zikuonetsera kuti mulungu atha kuchita kena kalikonse mwa mphamvu ya mzimu wake mulungu amachita zozizwitsa zosiyanasiyana palibe chomulephera angakhale chimodzi chikhristu chidzatha ngati ifeyo sitidzakhulupiriranso zozizwitsa zake za mulungu chifukwa china chilichonse chimene tingachikambe cha chikhristu chimachitika mozizwitsa chipulumutso chathu chimachitika mozizwitsa chifukwa palibe amene angathe kudzipulumutsa yekha koma yesu khristu akubadwa mwa mariya amene Maria anali wa uchimo koma Yesu anabadwa ndi uchimo wina uliwonse ngati? Ayi. Sanabadwe ndi uchimo wina uliwonse. Chifukwa chake akutchulidwa kuti ndi Adamu wachiwiri. Adamu watsopano amene akuyimira mtundu watsopano wa anthu omuopa Mulungu. koma izizi sikuti nzophweka kuzimvetsa ndi maganizo athu ndi malingaliro athu aumunthu nzovuta kuti tizilumikize nkuzimvetsa bwinobwino nchifukwa chake pali zinsinsi zina zazikulu zimene zoti sungayambe kufufuza kuti zidatani tambwerani nane bwinobwino kuphimbika kwakeko mudaphimba motani mariya ndiye titipezeka kuti tayamba kuchita komanso kuphunzitsa zinthu zosayenera Komano Baibulo limatitsimikizira kuti izi zinachitika. Mariya anaima wopanda mwamuna mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Chifukwa chake pamapeto pake akunena kuti Ambuye, ine ndili pano, ndine kapolo wanu, chitani monga mwa mawu anu. Kudzichepetsa kwa Mariya kosiyananso mwina ndi mmene adayankhira Zekariya. Chifukwa Zekariah anakhala ngati alibe chikhulupiriro. Anafunsa kuti zidzachitika motani kufunsa kuti apatsidwe chizindikiro. Ndiye anampatsadi chizindikiro kuti iweyo suyankhulanso ayi. Mpaka mwanayo adzatani? Adzabadwa. Ndiye tikakamba nkhani ya kulimbikitsa chiphunzitso ichi chakuti Yesu anabadwa mwa namwali. amene sanakhalepo ndi mamuna ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizichitchinjiriza kapena kuchitetezera pa chingelezi mwina amati apologetics chifukwa lero lino anthu ambiri akubwera akutsutsana ndi chozizwitsa china chilichonse chimene chidalembedwa m'baibulo sizidayambe lero ayi zidayamba ndithu mzaka zapitazo makamaka mwina zaka 100 zapitazo anthu anayamba kubwera kuyamba kutsutsana ndi zozizwitsa za Ambuye wathu Yesu Khristu. Makamaka kubwera kwa science, kubwera kwa biology, anthu timayamba kudzitenga ngati ophunzira kwambiri kuti titha kudziwa kena kalikonse kuti kachitika chifukwa chani, kumayamba kufufuza kuti kodi tizitenge tikaike ku laboratory. Uh, koma sungatenge Baibulo kukaliika ku laboratory. Izizi n'zongofunika kuzikhulupirira monga mmene Mulungu anatifotokozera. Chifukwa chake tiyeni tionepo zinthu zi- ah, zisanu zimene tingathe kugwiritsa ntchito pamene ena atitsutsa za nkhani imeneyi. Tikakamba za kubadwa kwa Yesu Khristu kudzera mwa namwali, chilichonse chimene chikukambidwa pa nkhani imeneyi chikugwirizana ndi zimene Yesu Khristu ali. Mwachitsanzo, Yesu Khristu anachita zozizwitsa zosiyanasiyana. Anauka kwa akufa mozizwitsa. N'chifukwa chake kubadwa kwake kukakhala mozizwitsa motere sikuti chikhale chinthu chotidzidzimutsa. Komanso kukwera kwake mmwamba, kodi mmene amakwera mmwamba adakwera chani? Ndege kapena chani? Ayi, anangopita mmwamba. Zozizwitsa zokhazokha. N'chifukwa chake chikhulupiriro chathu chikuyenera chilimbikitsidwe pakuti Mulungu amene amanena izi ndiye amenenso amakwaniritsa. Lazaro anauka kwa akufa ndi zina zambiri zimene timaziona zozizwitsa. Tikayamba kutsutsana ndi zozizwitsa za Mulungu ndiye kuti Chikhristu chathera pomwepo, palibenso Chikhristu ayi. Chachiwiri, kubadwa kwa Yesu Khristu kudzera mwa namwali kukukwaniritsa zimene malemba oyera anakhala ali kunena kale. buku la yesaya chapter 7 verse yake ya 14 akuti ambuye yesu ambuye mulungu adzapereka chizindikiro ichi kuti namwali adzayima nadzabala mwana ndipo adzatchedwa dzina lake emanueli ndiye tizindikire kuti buku la ayesaya yesaya lidalembedwa liti zaka 700 zisadachitike izi ndiye zikuchitika uno ulendo zingakhale zabodza zongolota kuti wina- luka wangolota kuti ndingolemba izi Ayi. ndi zinthu zoti zikugwirizana ndi chimene mulungu akufuna kuchita mu chiwombolo kapena mu chipulumutso cha anthu ake komanso tikaona za luka luka anali munthu ophunzira kwambiri anali munthu amene kuti analemba zinthu zimene adazifufuza bwinobwino naziona kuti kodi zikuchokera pati. Sikuti angofuna alembe nthano ayi ngati mmene ena amanenera, chifukwa ena amanena kuti a mwina Luka angofuna alembe nthano ngati mmene zimachitikira mi- mu zipembedzo zina kuti amafuna alembe nthano zoti mfumu yawo inabadwa kuchoka kwa mulungu wina okay ndikhoza kupereka chitsanzo mwina ngati Alexander wa ku Igupto okay amene tidatengako history ku secondary kumanenedwa kuti kubadwa kwake kunali kozizwitsa kuti mulungu milungu yawoyo anakhala ngati anakhala pamodzi ndi mzimayi nkubadwa ndani okay nkhani yake imatero koma si zimene akunena luka luka Aku, ali ncholinga chimene akufuna kukwaniritsa komanso njira yake imene akufuna kukwaniritsira. Akufunsa anthu amene anaziona. Ndipo mwina titha kunenanso kuti pakulemba nkhaniyi, mwina Lukayo anakhalanso pansi ndi Mariyayo nkufo, kumfunsa amfotokozere bwinobwino kodi chinachitika nchiyani pa nthawi imeneyi. Ndiye Luka ndi munthu amene woti wafatsa, wophunzira, akufuna alembe choonadi osati kungofuna kulemba nthano chabe ayi. Komanso tikaona zolemba zake zimene akulemba Luka sizikufanana ndi zimene zimalembedwa mzipembedzo zina monga mmene tinalembe- tinanenera muja ngati nkhani ya Alexander wa ku Igupto uja. ndi zinthu zoti n'zosiyana. Zinazo zimachita kuonekeratu kuti ilili ndi bodza. Zilibe potsamira penipeni kuti chilungamo chake ndi ichi. Koma iyeyo akufunitsitsa kuonetsetsa kuti anthu aone chozizwitsa chimene chinachitika pa kubadwa kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Si munthu wachipembedzo woti angofuna kuti ayi akometsere chipembedzo chake ayi. chifukwa akadafuna kukometsera chipembedzo chake sibwezi atanena za mariya kuti anakhala pakati opanda mamuna chifukwa zokhazo zinali zo- zosokoneza chipembedzo chikadaoneka ngati kuti a- ichi nchipembedzo cholimbikitsa chisawawa koma sakutero ayi iyeyo ali ndi cholinga chimene choti akufuna aonetsere kupambana kwa chikhristu Komanso tidziwe chinthu china kuti anthu amene amawerenga mbiri imeneyi nthawi iyo sikuti anali anthu opanda nzeru ayi. Chifukwa mwina pena timanena kuti ayi anthu akalewo sanali kudziwa biology ayi. Sanali kuzitsata n'chifukwa chake amamvetsera zimene adalemba Luka. Kapena kuti n'chifukwa chake Luka akulemba zoterezi. Koma kodi nzoona? Ayi. Akadakhala kuti anali anthu osadziwa biology, kodi Yosefe akadadabwitsidwa? Sakadadabwa. Koma anadabwa chifukwa chani? Anaona kuti chimene chachitikacho nchosemphana ndi zimene zimayenera kutani kuchitika. Popanda mzimu woyera kubwera nkudzamuyankhulanso, ndithudi bwezi banja litatani litatha likadathera pomwe. Ndiye apapa anali kuzindikira ndithu kuti ichichi ndi chozizwa chochokera kwa Mulungu. Ichichi chachitika chifukwa chakuti mphamvu ya Mulungu yamphimba Maria. Lero lino tikuyenera tikhalenso anthu otsimikizika mtima ndithu kuti zozizwitsa zimachitika. Mulungu amachita zozizwa. Chozizwitsa chachikulu ndi chipulumutso cha munthu wochimwa. Munthu wochimwa angapulumuke bwanji? mmene adafunsira wolemera uja kwambiri akuti tsono ndani angathe kupulumutsidwa pamene akunena kuti chosatheka ndi munthu chimatheka ndi ndani kodi ndi mulungu chipulumutso ndi chozizwitsa chachikulu chimene choti wina aliyense pa dziko lino lapansi sangathe kuchifotokozera olo atakhala wanzeru motani Yesu Khristu anabwera, mozizwitsa, anachita zozizwitsa, anakwera Kumwamba, mozizwitsa, anadzuka kwa akufa, mozizwitsa, ndipo adzabweranso, mozizwitsa. Nkhani ndi yakuti, kodi ifeyo tikukonzekeretsedwa bwanji pamene abweranso kachikenanso? Nkhani imeneyi ndiyo tikufuna tiziilondola kwambiri, kuti pamene tikukondwerera za kubwera kwake kwa Yesu Khristu, nanga takonzekeretsedwa bwanji za kubwera kwake kwachiwiri? Kubwera kwake kwa Yesu Khristu chisangokhala chikondwerero chimene tichite lero lino, koma tilingalirenso kuti kodi akamadzabwera adzandipeza ndili wotani. Ambuye atithandizire kuti pamene tikukondwerera nyengo imeneyi yakubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kudzabadwa mwa Mariya, tikonzekeretsedwe kubwera kwake kwachiwiri kudzaweruza dziko lapansi. Amen. Tipemphere. Atate, Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa cha mawu anu komanso chikondi chanu ndi ukulu wanu. Mulemekezeke Yehova chifukwa cha zozizwitsa zimene inu mumachita, munazichita ndipo mukuzichita ngakhale lero lino. Kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa namwali amene sanakhalepo ndi mwamuna nkomwe chinali chinthu chozizwitsa ndipo ndi chinthu chozizwitsa ndithu lero lino. Ulemerero ukhale kwa inu chifukwa ndinu Mulungu amene mmachita zopambana. Ambuye Yesu anachita utumiki wake modabwitsa, anafa imfa yochititsa manyazi, koma anaukanso mozizwitsa nakwera kumwamba mozizwitsa. adzabweranso mozizwitsa kudzatenga onse amene akonzekeretsedwa ndi kukonza mtima wawo mozizwitsa. Mutithandizire tonse chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.